mayi jane ansah tikupatseni malangizo position imene muli ndiyovuta malewezi kasim chilumpha joyce banda saulos chilima anayambana ndi president not because amadana naye koma panali ena amasirira mpando ngati vice president ambiri akufuna mutagwa ndipo ali nawo masipayi ku ofesi kwanu komweko apurezidenti anatiuza kuti sakufuna boma lawo likhale ngati sadaka pa chingerezi government is not a feast amalawi tinasunga mawu amenewo ndipo tikutsatira ndi chidwi kunatuluka directive mu november anachita bani magalimoto anyowani petrol wa nduna anamuchepetsa ndi 30 kunali restriction ya maulendo akunja that was good development lero kwamveka mphekesera vice president akupita ku uk private visit tikati private ndiye kuti agwiritsa ntchito ndalama zawo birthday ya amunawo singaononge misonkho chifukwa apm anatiuza kale boma si sadaka chipepala tikuona apa ngati zili zoona achipange cancel akuluakulu anthu 16 allowance 800 million transport 750 million zoshopa kuthamangira 100 million izi zikungochitika jane ansah azichosera ulemu panopa tikutsatira austerity measure ya profesa miyezi itatu madona aika chikhulupiriro ndikuyamba kuthandiza sangakondwere kuona ndalama zikupita ku birthday mbuyomu tinali naye chakwera anayimitsa maulendo akunja and next week anapita ku drc hakainde hichilema edgar lungu zambia anayeserapo ma travel restriction zinakanika ngati amalawi titengere chitsanzo thomas sankara amayendera magalimoto otchipa anachita bani first class air ticket mu nthawi yake nduna ku burkina faso zinalibe driver amayendesa okha magalimoto 2023 kunali cyclone freddy boma limapempha ndalama koma chakwera anatenga anthu 50 kupita ku america anaononga 5 billion kwacha imene ikanagula chimanga kwa anthu osowa akuluakulu tikamakhala tidziwe kuti lonjezo linadulitsa mutu wa yohane george bush senior 1988 anamusankha kukhala president analonjeza zambiri koma anachotsedwa atangokhala temu imodzi same applies to lazarus chakwera pa 16 september ndiye ngati zili zoona kuti 1.9 billion ikupita ku birthday pangani cancel even makadeti akuvutika ena ndikuti apano akusowa fetereza wothira kumunda 25 kg 10 kg akuisowa ndiye wina akatenge 1.9 billion kupita nayo ku birthday it will not make sense apapa mukangochita zimenezi mbiri ya apm iwonongeka tikumbukire kuti amalawi anavotera apm from nsanje to chitipa nkhotakota to mchinji salima kasungu ntchisi mchinji dedza lilongwe chitipa mzimba nsanje mangochi onse anavotera apm mavoti 3 million si zina zocheza ayi zimene akunena apm aliyense atsatire austerity measure inayikidwa itsatidwe ndithu mayi jane ansah ngati zimene tikumvazi ndi zoona kuti mukufuna kutenga 1.9 billion kupita nayo ku birthday muchite cancel mukangopitiriza program imeneyi muononga mbiri amalawitu sachedwa kumutukwana munthu 2020 achakwera anawina almost 58% 2025 aluza 32% 2025 apm wawina 56% tikuyenera kusamala 2030 tikuyenera kusamala ngati zili zoona kuti a vice president akufuna kutenga 1.9 billion kupita nayo ku birthday achite cancel as soon as possible for the betterment of the party kuti chipani cha dpp mbiri ipite patsogolo private visit yopita ku nottingham mdziko la uk agwiritse ntchito ndalama zawo ngati agwiritsa ntchito ndalama za boma economy class apite kunja achepese budget ku malawi kuli mavuto muzipatala mulibe mankhwala anthu akufa ndi njala fetereza sakukwanira so it will not make sense kuti tikatenge 1.9 billion ndi kumpatsa munthu mmodzi kupita ku birthday it will not make sense kunjaku ngakhale makadeti akuvutika mukhoza kuwapatsa ndalamayo azipanga mabizinesi akuluakulu